Tá Taispeántais Craoibhe Mhionúir na hÉireann na bliana seo caite Cill Chainnigh tar éis dul go mór i bhfeidhm ar a lucht leanta i gCraobh Laighin i mbliana. An éireodh leo filleadh ar Chluiche Ceannais na hÉireann na bliana seo le rudaí a chur ina cheart? Nó an éireodh le Craobhacha na Mumhan Port Láirge Craobh na hÉireann a shroisint don chéad uair ó 2013? Bhí Brian Tyers agus Aoife O'Connor, Loch Garman, do bhabhta leathcheannais iomána mhionúir Electric Ireland. Ceathanna troma níos túisce sa tráthnóna so, bheadh ábhar báistí ansan ar an ndromchla, an ceann san tógtha go diail agus Kevin Buggy, an laoch i gcluiche leathcheannais na hÉireann anuraidh do Chill Chainnigh, agus é sin smachtaithe go hálainn ar fad ansan aige Ollie O'Donovan agus tá siad istigh anso agus seans ar chúl neadaithe aige Cian Byrne, an cúigiú cúl i dtrí chluiche. Is imreoir den chéad scoth é agus ní féidir le haon cosantóir, you know cosaint i gcoinne é sin. Bhí an gluaiseacht ó tús, ó thús deireadh go hiontach ar fad agus tá Cill Chainnigh ag léiriú a chumas. Jack Power, fear Bhaile Mhic Gonair, go diail san aer. Isteach go dtí Spain anois arís, an ceann seo buaite chun cinn Ansan ar Larry Phelan aige d'iarraidh spás a chruthú. Bhí seilbh fós acu, Paorach eile anso, fear an chliatháin Shane an turas so agus tá an chéad scór faighte aige fear De La Salle. Tógtha aige Penkert arís, an ceann deas isteach. chun seans a thabhairt dos na tosaithe istigh. Ceann ard istigh go diail ar fad agus Shanahan arís, tá an cor tugtha don gcosantóir aige, an chéad cheann amú, an ceann san cruinn ceart. Ceann fada an turas so agus é tógtha arís. Port Láirge go diail san aer, beidh Seán Paorach i sé fear an daichead slat agus pointe den scoth ansan aige. Anois, mar sin go dtí an tarna scór a bheag nó a mhór, agus má tá, tá Port Láirge go maith san aer, Cian Byrne, amach anso go dtí, Buggy, beirt as na daoine is lú, b'fhéidir, ar an bpáirc, an beart déanta aige, Buggy ansan. Cinnte, bhuel, ní hé seo, sé seo an lánchúlaí anois Darragh Murphy agus tá buaite anso air siúd agus Ollie O'Donovan ag dul isteach, uillinn géar aige siúd ach an-scór. an naoú pointe sa bhfeachtas aige. Mar sin in airde ansan agus an-ghabháil ar fad aige Tommy Kennedy, fear Chnoc Síon agus go deimhin féin tá Gearóid Ó Sé roimis amach. Anois tá siad a d'iarraidh an bhearna a dh'oscailt, an pas go dtí Spain agus tá cúl faighte aige Cormac Spain, gluaiseacht iontach ón bpoc amach. Gluaiseacht den chéad scoth, cé chomh láidir is atá Port Láirge san aer, arís poc amach, like, bheir sé ar an poc amach go díreach agus bhíomar díreach ag caint faoi, Gearóid Ó Sé ansin, ruathar den chéad scoth agus cé eile ar imeall na cearnóige ach Cormac Spain, you know, is féidir brath air chun é sin a chríochnú i gceart. I lár an aonaigh, lántosaí Holohan chomh maith céanna ach ar deireadh thiar ardaithe leis aige Darragh Keane agus síos anuas ansan ar Jack Power. An lapa sínte in airde aige siúd do bheir sé ar ocht gcinn i gcoinne an Chláir agus tá an ceann sin curtha chun cinn go maith aige anois. Seo chugainn Spain. Fé bhrú ach d'ardaigh sé an sliotar go diail fé bhrú, fear óg Bhaile Mhic Gonair, an slua sásta, an brat ardaithe, a leithéid de scór! Anois mar sin an cliathán thall an turas so agus Ben Nevin ag comhrac ansan, Pierce Quann, scór ag teastáil go dóite ó Phort Láirge. Gearóid Ó Sé, ach do bhí sé ag iarraidh an ghleic a sheachaint. Níor éirigh leis seilbh a dh'fháilt ar an sliotar tá raic á dhéanamh b'in é Eoin Brennan arís cúig cinn as a chéile. Agus an bogha síne os cionn an tseastáin ón dtaobh thall ach tá an spéir ag glanadh de réir a chéile. Lynch, isteach i lár slí, buailte aige Shane Power, buailte fé dheabhadh aige ach buailte go hiontach ar fad, cheithre cinn aige fear De La Salle. Scuabtha trasna na páirce agus tugann sé seans do Spain. Anois mar sin tá an fear maith faighte anseo aige. Tá fear laistigh de! Níl aon ghoimhe le Corn! Cormac Spain le cúl! Ah, dochreidte ó Chormac Spain. Cad é sin mar phiocadh suas, mar ruathar, chomh calma, chomh socraithe agus just chríochnaigh sé. Féach ar sin, an luas a léirigh sé, féachaint timpeall agus bang! Iontach ar fad ó Chormac Spain. An port deireanach bainte ag an réiteoir as an bhfeadóg. Déanta go deas ag Gearóid Ó Sé, a chuir bonn fé fhéinig, seolta isteach aige siúd agus ó thairis an dtrasnán, an bheirt lár páirce go diail. Buailte fada suas ansan, briste anuas agus é faighte aige Ollie O'Donovan. Anois mar sin, seo é an seans agus tá sé sábháilte ag an gcaptaen, James Comerford. Amach go dtí Buggy, iarracht ar chúl! Thairis an dtrasnán, bhí Comerford ag eitilt trasna an chúil. Bhí agus an é sin an seans deireanach a bhí ag Cill Chainnigh chun you know greim a ghabháil ar an chluiche seo agus an tús iontach láidir atá feicthe againn ó Chill Chainnigh go dtí seo a chur i bhfeidhm arís inniu? B'fhéidir gurb é sin an rud mar níl mórán ama, bhuel tá ceithre nóiméad fágtha acu. Tá siad chugainn arís. Cill Chainnigh ar an ionsaí agus tá siad gafa trasna an chúil. Seo chugainn an t-ionadaí anois. Agus tá cúl an gcreidfeá faighte aige ag Cill Chainnigh, Adam Maher is dóigh liom. Níl deireadh déanta go fóill againn. Bhíomar díreach tar éis a rá níl go leor ama fágtha agus ag lua an chríoch iontach láidir a bhíonn ag Cill Chainnigh de ghnáth agus sin é. Is contúirteach an farasbarr é dhá phointe. Anois Jack Power ag teacht amach. Gafa thairis ach tá sé fachta ansan aige Shanahan pointe chun iad a chur ar a socracht, Jamie Shanahan in am an ghátair. Tá siad ag faire cúil, tá beirt ón dtaobh seo agus blocáilte aige Darragh Murphy ansan an lánchúlaí fós aige Cill Chainnigh. Trasna arís ansan. Tógtha aige Maher íseal diúracán stoptha aige Hugo Quann. Tá an léigear ardaithe ages na Déisigh. Má tá, tá an sliotar ag teacht ina dtreo arís. Eamonn Furlong an réiteoir ag féachaint ar an gclog. Cormac Spain ar fheabhas ar fad agus ina theannta ansan Darragh Murphy. An leor san dos na Déisigh? Gach éinne tarraicthe siar agus don gcéad uair.